ndewonu ndewonu ndewonu ụmụnne m ndewonu ndewonu ndewonu batawanụ batawanụ batawanụ tiktokers batawanụ batawanụ ndị tiktok batawanụ ndị instagram batawanụ ndị facebook ngwana anyị ma ndị youtube batawanụ nke a bụ nwa- ezi ada malin ngozi chukwuka onye ọcha ebutekwaralụ m unu taa omenala igbo efula omenala igbo agaghị efu before eze mmụọ na-abata ndị otu m nọ na tiktok na-anaghị anụcha igbo

em while we're waiting ka anyị cherenụ ndị na-anụnụ a apologizela m ndị na ehe eze mmụọ abatala but before m kpọbata ya n'ihe onyonyo ka m gwakwa unu na anyị ebidokwala ọzọ taa aga m ekwu ihe isiokwu anyị bụ taa until eze mmụọ abata eze mmụọ ka m kpọbatana gị na ihe onyonyo Ka a na-akpọ ya maazị eze mmụọ iheanyịchukwu ndewo ndewonu igbo mma mmanụ ndewo ndewo ndị ndị bụ nwa tiktok mmanụ ndewo na ihe abaala n'okwu igbo forgive me it's igbo throughout but at the end anyị amakwa ma anyị ga summarize it. we have to summarize it in igbo in english slightly but um, Yeah. Dede m eze mmụọ abatala na Facebook and YouTube. Ndị Igbo ndị Eze Igbo. Ịchọ ka Onye ọma, onye ọma ikwu ya.
igbo mma mmanụ ndewonu anụghị m ikwu ga hello Hello? Mọkwa m emega.

Ah, Igbo mma mma. Um, Nwakwa na ya ga.

Dede m eze mmụọ. Ndewo. Ndewo sir dede ee. Eh? Weliteta eh. ihe a gị kamera gị ka isi gị hapụ ịkọtụ maka ugbu a otu ị nọ ugbu a eh, ihe a gị isi gị kọtụrụ akọtụ ntakịrị ka a na-ahụkwa okpu mmemme gị ọfụma. Okay. fantastic fantastic ọ karịala ehe otu a ehe dede m ama m ma ihe hiccup m nweburu ihe a ma m mere a nọkata kọmputa m gbanyụọ so m sị na ndị a abịala ndị na-achụ m n'ụlọ abịala na village people

awụ m onye isi ndị ntọala ọdịnala ntọala ọdịnala wụ otu jikọrọ ọdịnala na otu ọdịnala na ndị na-eme ọdịnala ọnụ ntọala ọdịnala wụ otu jikọrọ ihe niile na-eme ọdịnala ma ndị nọ n'ihu mmụọ ma ndị na-eje n'ihu mmụọ ma ndị na-agọ mmụọ ma ndị na-eme omenala na ma ndị na-eme ọdịnala ihe wụ otu ntọala ọdịnala wụ otu e meghara iji hụ na ndị ọdịnala niile nọ na otu ọnụ nọ n'otu ukwu wuo otu na-eme ihe nwo mega ọ wụ otu ntọala ọdịnala mere onye mega ọdịnala na Ọka na onye mega ọdịnala na Owerri na onye mega ọdịnala na Abakaliki nwere ike ịma onwe nwo jikọọ ọnụ ntọala ọdịnala wụ an umbrella nga ndị ọdịnala e ga-esi enwe mmekọrịta nwo na ndị ọdịnala ibe nwo nọ mba dị iche iche n'ala Igbo ntọala ọdịnala wụkwa ndị na-ele na- ma na-echekwa ihe ọwụla wụ ihe ndị nna nna anyị hụ domara ma ọ wụ ihu mmụọ ma oke nne ya ihe arụsị ma ọwa ọfọ ma ọha akpụkpọ ma ọ mbarị ọ wụ ntọala ọdịnala eji edomanwu ọ ntu ka anyị na-ekwuchi onye ji ọfọ nna ya anyị chọma ha ijide Ọ- ọfọ ụmụnna ya anyị chọma ha ijide ọ ụmụnna cha nwa chọma ha ihe gbasara ọfọ nwa akpọtụrụla anyị anyị ga-aba were ya doma ya dozie ya ga anyị ga-edoma ya mgbe anyị nwekwara ndị ka etolighara cha mgbe chọrọ ya ewere ukwu ya nye hukwa m ọ ntọala ọdịnala ahụga sị omenala na ọdịnala igbo a ga-efu ọkwa ntọala ọdịnala ahụkwara na ndị ọwụla nọ na igọ mmụọ ọ ndị ọwụla emega Ahịajọkụ a ga- a ga-akwa ee echegharị ọ enwe ihe mgbu ọ ihe mkpagbu ọ ndị ntọala ọdịnala ya ahụga sị ihe ọbụla ndị gboo domara ga-anọ nọrọkwa ọnwa eji dome ya ọnwa anyị lekara ya. na ndị ọdịnala ndị ọzọ anyị nọkwa arụkọ ọnụ mekelekwa ndị ọzọ ntọala ọdịnala ri ọ wụ ebe ị wụrụ onye ọdịnala nwere otu ọdịnala otu gị nwere ike ịba maka ntọala ọdịnala enweghị otu mkpụrụ onye nwe ya ọ ndị so otu dị iche iche bụ ndị emekiri up ntọala ọdịnala o nweghịkwa na otu ọ wụ ọ wụ nke nwa bekee ji akpọ umbrella nga ndị ọdịnala eji enwe mmekọrịta nga otu ọdịnala niile eji enwe mmekọrịta nga ndị community niile emega ọdịnala eji a na-enwe mmekọrịta anyị ekelekwa ụnụ ndewo
ndewo ịkọwarala anyị ọfụma ndewo sir ee ịkọwarala anyị ihe gbasatara ọdịnala na ntọ ihe ndị ọdịnala na ndị omenala na-eme ihe anyị jikwa ha nkọwa okwu anyị taa until m kpọkwa dede m ọ kọwara m na ọ wụchaghị eziokwu but achọrọ m ka o si n'ọnụ ya pụta bụ na a sị na Soludo gọvanọ Soludo megharịrị e, ihe a e, e, otu esi eli ozu n'ala Igbo na ọ tụgharịrị isi ọ kpọgidere ya isi ala so ihe a bịa ị ma ihe a n'ihe Facebook otu a ma ihe propaganda pụta otu amaghị nke bụ eziokwu na nke bụ asị so m sị okay ka m kpọtụrụ deede anyị ka ọ kọwara anyị ma ihe Soludo kwuru ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ Soludo kwuru ya ma ọ bụ Soludo kwuru ya maka ama m na o nwere ihe arụnyechara aka dị ya mma bụ ihe gbasatara omenala Igbo a sị na a ga na-emezi dede m biko tiere anyị ọnụ n'okwu ahụ Igbo mma mma nụ ndewo ị ma o ji awa ekwu ụka o ji awa ekwu ụka anya enyo m anya kama ya wụ ihe gbasara ọka ma anyị nụrụ shi Soludo ma anyị nụrụ shi Soludo lekwa ha o mere ha anyị mere wụ anyị emee nchọha ma jụọkwa ajụjụ ma anyị mere nchọha ajụ ajụjụ anyị ahụsi na anyị ahụsi ihe ekwugo okwu ya ịma na o ji awụ ndị ụfọdụ chọọ em, inwe ndị mmadụ nwa atọ otu akwụkwọ anyị awa ọnwụ ahụ ahụkwana ha ahụ enwere iwu Obianọ tiri akpọ jikwa na ti iwu ahụ dị iche ọwụ ha ahụ ekwuga ka Obianọ mere o nwere iwu Obianọ tiri iwu ahụ kwuga ihe gbasara onye enwe ego o ji akwa mmanụ ọ onye enwe ego o ji eli mmanụ abịasị ya weta ya kpụ ehi ọ ya weta ehi Obianọ si olo na aga amanye mma na amanye onye nwere ego ya zụrụ ehi onye enwekwana ego ya hapụ ọ gama awụ shi ọwụ iwu shi ga-akwarịla ehi o nwere ka onye eribe eri abịa shi ya ngwa ya je kpụ ehi a ga-ejikwa mmanụ a ga-eji lie mmanụ ọ ihe mere Obianọ ji eti iwu ahụ wetuo ebe ahụ si olo onye enwe ego ehi ewala aga amanye ya amanye si akpụrụ ehi ọwụkwara Soludo tile ọha anyị mere nchọha chọọ ọwụ Soludo tile kama a na-akpọ ịma na achị eji awụ shi achị akpọ ahụmatụ nkịrịka akwa eche oche oke a nwaanyị ịma na ha Soludo na ndị ọdịnala mere abalị ole ma ole gara aga meziri enwe ihe emega n'ọdịnala akpọ Soludo ee maka ahụrụ akwụ nwa akwụ iwara ọrụ ya gọvanọ ndị Anambra ọkwanụ ya ka ihe niile kọrọ isi kama ah, ha anyị wara kubla ka iwu ahụ ọwụ ya mere enwekwana iwu rị kpa ahụ emere maka iwu Obianọ mere rịrị onwe ya iche iwara enwe mmachi ndị mma na akwa na akwa na ozu onwe jiri ehi akwa ozu olo aga emekwa iwu rị kpa ahụ n'ala Igbo mhm. ọ ga-adaba mhm. maka onye ọzọ nwụ enwere ebe ndị onye ọzọ eji anwụ egbuola ya ehi asaa iwara enwere ebe onye ọzọ eji anwụ egbuola ya ehi asaa nwere ebe onye ọzọ ga-anwụ egbuo otu ehi naanị so enwe mgbe ị ga-eji iti ifu iwu ahụ ya aga n'ala Igbo onye eze anwụkwa otu ha ahụ Iwara onye ọha dibịa m otu ha maka ihe eji akwa mmadụ n'ala Igbo ọkwanụ ehi ka eji akwa mmadụ onye tozuru etozu ọ ehi ka eji akwa enwe mgbe a ga-eji wetu were keta mee ehi Igbo e nwere ike sị ndị Igbo egbula nnama nwa ekwe ee ịkpọtụ sị onye Igbo egbula ehi ehi Igbo ọ ga-aba
Ee ị sị egbula nnama. O nwere difference between nnama na ehi. Ọ ga aga iche enwere ihe dị iche ewu ewu Igbo na ewu Hausa. Ha dị iche bara ụba na ha ebiri iche bara ụba. Ee, kemantị, ị maara, ihe mere ndị omenala eji, ihe mere ndị Igbo eji ehi Igbo eme omenala wụ. ehi igbo na m- na mmụọ ọ nọ ọnọdụ mmadụ na mmụọ Mhm. Iwara? ehi igbo nọ ọnọdụ mmadụ na mmụọ kama ọwụkwa nna m- ọwụkwa nnama ji nụrụ ọ njụ ka onye ọbụla ji nnama akwa nne ya ọ nna ya emechakwa o ji awa n'afa Iwara? o ji awa n'afa o mere nga asị gị je asị gị je ji a em em nwa pusu ga eji anna nwere dị iwara awụghị otu eyiri ihu kama awụghị otu iwara eyiri ihu kama awụghị otu ee o mere nga eyepụ na iji iji nwere ihe ị chọrọ ime iji egbu ehi e, egbu ewu ewu igbo eme ka eji pụrụ ewu ewu awụsa iwara ịma ha niile ndị anyị eji emecha kpara ụkwụ na mmụọ e nwere ka ị ga-ewe ha em, ndị ndị nọ ebe a ha ga-anaba so ọ ya wụ ee ka ewejukwu ehi igbo na ehi na nnama awụghị otu onweghị dị nga nwụchiri onweghị ihe jikọrọ nwa abụọ awụghị otu ehi igbo dị n'onwe ya iche ọkwanụ ehi igbo ka eji eme ha ọla nụ kpara ụkwụ na omenala ha ọla ntọala ya na omenala igbo ee nnama wụ a na-eji egbu ndị mmadụ erie ee ụfọdụ riekwa ya ụfọdụ m ụfọdụ nwa eriri ọrịa iwara ee ụfọdụ rie ya m ụfọdụ nwa eriri ọrịa maka ị na-elekwa nnama ga ahụkwa sị nnama wụkwa anụ na ọnọdụ nke ya nwere nwere ọrụ iwara ọwụ ọwụ anụ uchu abụkwa sị ndị be ka anyị rige ọwụ anụ uchu iwara ọwa ga-eme ụwa ọlịa nnama wụ anụ uchu maka enwere ihe eri aha ya ahụ ee ichega ọ ihe mere eji mee ndị ugwu aka ha anyị mma maka onye ugwu ejila erila anụ mkpọrọ anụ ole hụrụ nwo riga ma a sị eji hụ ya ah, da- anụ ahụ eje n'ije mmụọ enweghị ike nụ ka eje zụrụ anụ ọ njikọ enweghị ike azụ onye awụhụ onye bekee nwe anụ ọ gaghị nwụ nga nwụtaga anụ maka anụ ọbụla nwo riga wụ anụ echere ihu ihu ihe nwo ji ekpere achọghị m ikwu m okwu ihe gbasara ihe mmadụ begara eme ahụhụ ha anyị babekọta maka onye igbo wụ onye igbo ga-asị ya emega omenala ya baa nga nwaanyị rega iri ya edu uri eri shi nwo ga-ele ya anụ agụjuola ya n'ofere ya taa ọ ma nga nwo gbu anụ ahụ ọ maghị eji anụ ahụ mee ya echi nwoke rịama ya achọma onye onye kọrọ ya ọgwụ ọmachi ahụ ọmachi eripụrụ na ọnụ ịhụrụ ya ọmachi oripụrụ ahụ na ọnụ maka anyị ejibu na ajụla ajụ eri na mbụ mbụ enweghị ah, eh, bar or restaurant n'ala Igbo ọkwa kemgbe a lụchara agha Mgbe- maka nga ị nwere ike ịhụ ụmụ ịhụ ụmụ ụdịrị ihe ndị ahụ tupu alụ agha nwere ike wụrụ ebe ebe ime ahịa ọ na kemgbe alụchara ọgụ ka ndị ere iri bịara bịa juo ala Igbo nwoke Igbo anaghị eri iri ajụ ajụha ajụ ịma ma nwaanyị shila gị iri ahụ ọ nọ nsọ ọ nọhụ nsọ ịma ma ịma nga eshi ịma nga nwo gbu anụ ahụ ejiri shie iri ahụ ihe kwesịrị mara nga nwo gbu ya ị mahụ eji anụ ahụ gara ru nga ahụ họọlụ iwe onye igbo ewere wuo bịa ọnụ enwemahụ culture gaadịga dị kpanye isi eri iri enwemahụ usoro eji eri iri ọha ole gwara nwoke rie enwemaghị nwoke igbo so ya nakwa dimkpa ji ndị dimkpa ji ara gị ọrịa ke vuru ya daa ke vuru ya daa anakwa ajụ ihe gbuga ndị mmadụ amaghachị ajụha ajụ eri arịaha arịa anyị richere kachama ebe anụ erichenụ erichenụ omea ga mmanụ kọrọ akụkọ ọkwa na ọkụkọ enyiri ha otu kama enwere keke ibe enwekwa na ke eji arụ ọrụ dụara ebekwa na ọkụkọ ị ga-ahụkwa ọkụkọ ọkụkọ azụ n'ụlọ ụkwa ọkụkọ ke eji akpọ ọkụkọ agrik dụara ke potrị ke ndị ke eji eri kpọwowuo ihe ndị ahụ niile ka anyị ga-amarachi enwere ihe dị iche ehi Igbo na ehi Hausa ihe dị iche ọ he anyị ga-agbalịwa maka ọ wụkwanụ ọ wụghị nsogbu niile ka maneja enweghị ala oge o nwere nsogbu ndị ọ ga-awụ tupu ya abịa gị egbochie ya sị ya uche gị nọ he ị riga maka ọwa onye ọla ọwa ebe ọla esiri iri ka ị ga-eri ọ he mere nwoke igbo nwoke igbo jiri shi ike n'ahụ Ọ kemgbe nwoke kemgbe nwoke igbo bidoro rima iri kpanakpa ọla o jiri chọọ ngara nga ọla ọ hụụ he nwoke eji wụọ nwoke afọ Ee, maka ihe mere nwo o ji arịkpa awụ ah, ụfọdụ n'ime nwa amadịghị ike nga awụ na nwoke nwere ike nga enwerekwa nwaanyị ị ga-eji o kwesịghị iji metụ gị aka ọ na-afụ ka gị fụ arie nwaanyị ime onye ọwụ ọma rie ri ma nga anụchie ya Ee, anya ya lụgara ya ahụ nwanne m nwaanyị anya ya lụgara ya ike gwụrụ ike gwụrụ o o nwere ebe ị ga-aba obodo ị ga-aba gị ahụ nwa okorobịa eju na-ajụkwara nwa ajụjụ enwere keshi nwa gwagamsha enwere ndị gbagamsha nwa ndị mgbe akpa gị onwere ezigbo ndị agafecha na 50 em, 60 chụma 70 years nwa gwagamsha nwa amaghị ike nga ahụ ewu ndị igbo n'ala igbo ejikwa akpụ isi mbụ legide nwo legide nwo ọgụ m ọchọ ọgụ m akpụ maajụ ọnwụ maajụ ma nwụchi enwere onye n'ime nwụrụ agwụ nwụchi m ọrụ a na-enwe aga ewu ndị wụ ọgaranya n'obodo m ji ma elegide nwo ike agwụ ọ ga-anọma sị ihe mega igbo ọ gaala ọ gatela aka ihe mega igbo awụ obere na dimkpa nwoke ga-apụ agwa gị sị gị na ya arụghị um, na ya amaghị ike nga ahụ gị na-awụrụ nwoke igbo ịmaghị ike nga ahụ ị na-emega eri ndụ emegana eleghị na mere gị onye igbo kwesịghị imepe ọnụ sha gị bụ onye igbo gara aga ahụ nwoke maka oge ahụ nwoke gbaa 14 years ma lawala ọ dị 12 years sef emena ya ikenga o nye iwe onye igbo nọ ebe 60 to 70 years ị maghị ị maghị ikenga ahụ. ọ dị egwu ike gwụrụ ị ga-ahụcha ndị shị ha nwa wụ eze ndị chiri eze amaghị ikenga ahụ achịghakwa ha kọmuniti n'ala Igbo ike gwụrụ ụfọdụ n'ime nwa amadịghị ihe agwụ eji arụrụ mmadụ ụwa echere ma ọ wụ naanị dibịa nwere eji enwe agwụ e nwere akụkọ ndị ga n'ike agwụ gị nwanne m nwaanyị. E nwere akụkọ ndị ga n'ike agwụ amachi e mere anyị ọ wụ taa ka o mere e mere anyị ọ wụ taa ka o mere aka ụka ọjọọ chi na-abụ ihe emi ubi mi chi na-abụ ihe emi ubi mi maka e nwere nga mma na-achọ m ije amamihe na chọbidere ibe Dede m ndewo ndewo Ndewo. ndewo sorry sir Eh, Udo. ọ fon fon ka m jizi join ya gị ugbu a
nwee nsogbu aka m eji m fonu join ya so anọzighị m na tiktok fonu m ji wee nọrọ na tiktok ka m jizi banyezie ka anyị pụta ama m ihe mere sistem m o ji wee jọsụ shut down ee ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi ọwụwa ka nwere ga ee ọ ga-adị mma ee while ị nọ na-ekwukwa you didn't cut off we were hearing you I was hearing you from another angle but I couldn't join it Oke so anyị nsogbu. nụrụ anyị nụrụ ihe ị nọ na-akọwara anyị but ihe ọzọ m chọrọ itinyekwu ihe m chọrọ ka itinyekwara ọnụ ọnụ- ọnụ ọnụ n'okwu bụ ihe gbasatara akwa ọkụkọ maka nsi ebe m na-ebidola nke soludo asịkwa soludo asị gị ka anyị Mm. metụọ ọnụ- anyị tietụ ọnụ n'ihe gbasatara akwa ọkụkọ bikos m ma n'ala igbo na ihe mee adị suppose mụwa believe that na adị suppose ịbịa destroy wa properties na ihe ya a gara achọ ewe a gara eshi kpe ikpe anwa sentensị ọma ihe ọbụla a ga-eme but mụa ma na o nwekwarụnụ ike ọ bụrụ from nke nna ya which means nna nna ya so ọ bụrụ na o nwere ike ndị ndị ihe a ndị ka ihu na a na-akpị ya ugbu a ọ bụrụ ya bụ a bịa bịa destroy ya ihe niile ahụ dede m chọrọ ka itinyetụ ọnụ n'okwu ihe gbasatara akwa ọkụkọ ee ịma ee mm, ọ ya ka anyị ọ ihe emere ntọala ọdịnala ọ wụ ụdụrụ ihe emere ntọala ọdịnala jiri fụa Mhm. Ah, ntọala ọdịnala a fụara iji mee anyị anụrụ anyị anụrụ ka ukwu azịza Mm. ma azịza wụ gị chọọ ịgbaji ya ọ ga-ekwe maka ihe emekwara otu mekwara ndị ọzọ kama gị iwe ha azịza naanị ya nụrụ ime ya kpa ya gbaji ee ma anyị fụara anyị kụga ekwe maka ọ wụhụ amanyegahụ ndị ee dibịa ọwụ ndị ọdịnala ọ ndị omenala ọwụ otu ọdịnala dị iche iche amanyegahụ nwa amanyeghị si nwa nwa soro anyị kama ha ekpochi nwa soro anyị wụ ụdụrụ ihe eme anyị enwe ihe nwa bekee ji akpọ jurisdiction anyị enwe right ime intervene maka ị wụ onye ke anyị iwala maka gị awụ onye ke anyị anyị imeme intervene a ga-ajụ anyị si ele nga o si okay anyị werekwala ya si awụ m onye owere akwa ọkụkọ wụ onye ọba na m shi owere na ana anụ m imo steeti ya nwa na anambra steeti m shi owere ọwa imo steeti bama ime anambra steeti jeje ịka ikwu ihe gbasara onye anambra ya anambra gọọmenti mega anambra gọọmenti ga-ajụ m shi m ele ka o siri gbasa m m gwa nwa shi ee ọ maka o ji eme ọdịnala okwu ahụ okwu ahụ adabaghị kama nwa bịa ahụ shi e nwere ihe jikọrọ m onye ahụ mhm. anọ maka ihe jikọrọ m onye iwala enwere ihe jikọrọ m onye ahụ officially anọ maka ihe jikọrọ m onye nwere nyere m ike ịjụ shi nịnị mega onye meji iji maadụ ewere shi maa gị jega maa gị jega otu mahadum ọ maa gị rụga otu nga gị enwee nsogbu enwere m ike bịa onye ma ya kwụ ejega ee otu ụlọ akwụkwọ onye ma ya kwụ arụga arụga otu nga maka enwere ihe jikọrọ maa gị kama ma gị nụrụ enweghị ihe jikọrọ anyị ewere shi iji eje ụka eji m eje ụka ehe eme m ma achọrọ maka iji eje ụka nwunye gị m ọnụ kama gị wụrụ onye katọlik m wụrụ onye katọlik aga m ahụ a shị emegide gị onye katọlik achọrọ m chịgị wa ebe m chịgị na anyị na ga-ajụ shi nịnị ka onye emere akọwala anyị anyị esoro esoro onye isi ma a shị ihe a gwara anyị wụ eziokwu onye mere ndị Igbo jiri gwa gị gị ga-ema ntị ị ga-anụ shi a bịa sị gị iberibe nini wụ iberibe iberibe wụ onye gbara n'ibe n'ibe ihe ịrị single ibe ọ ga-echiwa okwu ahụ iberibe ọ wụ ihe gbara n'ibe n'ibe ya wụ ihe naanị ya nọ ọ wụ iberibe ka ọ wụ iwara mhm. e jiri gwa gị sị igwe bụ ike agbakọ aka nyụọ mmamịrị ya etu ụfụfụ na ụmụnna wụ ike akọwagara gị shi enwe ọla arịa ọdọ emega ji enwe ikikere Ị hụrụ ya na ịfụara otu onye ejila awụla nna m ọha nwa bekee sịkwa gị a tree cannot make a forest gị fọ naanị gị nụrụ hmm. ihe ime gị ihe ime gị o mere gị ji eje rụọ ụlọ naanị gị arụ ụlọ obodo ahụ enweghị ụlọ ọzọ na ya ị ga-ahụ shi ụlọ ahụ ị rụrụ ga nne ọ ga na-eme attract mmụọ na mmanụ hmm. ọ ga na-eme attract thunder and lightning enweghị ihe ọ ga-eme attract maka naanị ya nọ ebe ahụ kama nwụrịọ arịa ọdọ ị hụrụ ya ya wụrụ ya wụrụ ihe ọ ga-awụ ihe ọla hụrụ ya ma ọ mmanụ ma mmụọ hụrụ ya ọ ga-ahụ shi a ndị mmadụ bi ebe ọ ma ha otu onye naanị bi ebe onye naanị ya nụ maka ndị ọdịnala bịa sị gị "Ah, ya onye ọla chọrọ shi naanị ya nụrụ onye naanị ya nụ ha emere ya ọ ha mere na ejiri nwe ha a ntọala ọdịnala hmm. iji hụ shi ndị ọdịnala jikọrọ onwe nwo ọnụ hmm. onye mkpakpọ ya wụ shi onye ọbụla n'ebe ọla ọ nụ hmm. gbalịa shi okpuru community gị baa nne community ga aba abịakwanụ gwa nwo shi a gị chọrọ shi nwo baa nụrụ ime ntọala ọdịnala ka anyị nwee ike chekwa onwe anyị ha anyị ejila akwado na ha ọjọọ kama anyị agakwara nụrụ arịrị eri anyị maka ọdịnala bụ ihe ọbụla bịara abịa ụzọ bịa ọdịnala na anụ tupu nwo abịa ị hụrụ ya anyị aga nụ na-emegide ma ndị ọdịnala ha gwara ndị ka anyị nwa eme na ha ọjọọ anyị agakwara akwado ha ọjọọ dịwara igbu mmanụ izu oshi ịgba ama aka anyị anụ ya ha anyị kwuru ka anyị onye achọla gị you are onye achọla gị anya kpụna nụ emegide gị anyị aga ekwe ị hụrụ ya ọ ebe anyị kwụrụ ga ka anyị anyị aga ekwe shi emegide onye ọwụla wụ onye ọdịnala anyị kwekwana ike gị achọla achọ maka achọ onye ebe ebe onye mere elu achọrọ nwụchụrụkwana gị anyị aga aha ọ wụ ebe anyị nọ ọ wụkwana ihe ntọala ọdịnala fara kama ịkpara ihe ịkparaba mezie o jiri mee akpa awụ ndị be ka anyị ụfọdụ awụ abe ihe anyị mega ndị be ka anyị ụfọdụ anụbekwana ihe gbasara anyị ndị be ka anyị ụfọdụ awụ abe ihe anyị mega wụ ijikọ ndị ọdịnala ọnụ ime mgbe nwa nuji ama ndị ụ- ụka mere ke nwo akpọrọ aha ya CAN Christian Association of Nigeria You are- ehe. so ka anyị aga afọ iche ihe anyị mega ka anyị wụ ijikọ ndị ọdịnala ọnụ ọ njikọ ha enwere ihe ị ga-emewa ka ndị eh, anglikan ga-eme ma katọlik get involved because a wụ member of CAN mm-hmm. nwere ihe ndị ụka katọlik ga-eme eh, anglikan eh, get involved because a wụ member of CAN enwere ihe jikọrọ nwo ọnụ ozugbo nwo niile ga-eji eke ndị isi ala gaa kwashe enwere islamic eh, supreme Is- eh, islamic Council- council Yeah. Mhm. so ihe nwe ihe me- mekpo otu onye n'ime nwo the other ones get involved because e nwere common umbrella ji nwo yes ndị ọdịnala nwere ke nwo ọ wụ ntọala ọdịnala ihe anyị mega awụ ndị ọwụla ndị isi ozugbo ndị isi niile n'ọdịnala maka enwechara communities enwere head enwere otu ndị nwere heads ihe anyị mega wụ ozugbo nwo niile waa he waa si ọ rị mkpa anyị niile jikọ ọnụ so enwekpa ha eji emega ma omega Abakaliki ma omega Enugu ma omega Ọnịcha ma omega Nsụka ma omega Ọka onye na Owerri nwere ike ịgba ọsọ enyemaka onye nụkwanụ Abịa nwere ike ịgba ọsọ enyemaka ịmakwa Abịa mewakwa ebe ndị ọzọ dị iche iche onye nụkwa Ọnịcha ga-agbala nwo ọsọ enyemaka maka enwere ihe ejikọ ugbu anyị ọnụ ọ wụ ihe ntọala ọdịnala arụga

nwa ya nwa na-akpe ya nwekwara ndị eji awụ ndị eji awụ gị gbanwee nwa uru ahụ bara mmemakwa ya mgbe ahụ nwekwara onye chọchi ya pụ ụzọ gwọ ya ahịa ya pụ ya na-akpe aha ahụ ikwu na mmemakwa na ha ahụ egwara ya si ya mee kama ah, mgbe onye jite awụrụ ya ịma ndị be ka anyị sị, onye ekweghị nne ọ ga-ekwe n'ute ekwere ee kama ị ga-emechakwa kwere ụdị ọ kara gị mma ikwe ee na ha ef- efu na ma ọ bụrụ gị ị ga-agbakwe ama o jigharala m Hai.
nna because oge m hụchara ihe ahụ si na na amaghị m n'ala igbo amaghị m ihe na-eme ugbu a ma ọ bụ na Soludo dị wrong ma ọkwanụ because ọ bụrụ that na the boy egbughị mmadụ ọ bụgoro na ọ nọghị n'otu ntọala ọ bụrụ na ogbughị mmadụ o mee ihe ọjọọ o- o- o mee ihe ọbụla o mere ihe ọjọọ o mere ọ bụrụ na obodo a na obodo ndị ọzọ a ga-eseize property tụọ ya nga anọda sizie kpokọrọ ihe niile o nwere ọ bụrụ na either either na ewere ya mee as a museum ma ọ na e- e destroy kwa certain things but ọ bụghị ịbịa kutuwe ụlọ ya ịma
ịma ịma nke bụ eziokwu enwere ihe m chọrọ si anyị waa ịma ọ rị mfe gị kpọọ nkịta aha ọjọọ were ụdọ nyama ya olu ịwala dọgbuo ya maka a na-asị onye ememe onye ebe bụ onye eme na-eme ịwala maka enwere ihe nne m eji bụ ọchị onye yiri ihe jikọ ya ọnụ ọwa chimachibachibi e nwere ihe ị ga-eme ee agbakwachi okwu nga ahụ maka imere maka imehụ asha gị mere eziokwu onye ka a na ga-ajụ ma ọ wụ eziokwu maka ụmụ ihe ụfọdụ kwanụ emere wụ ihe nwa bekee ji akpọ politiks Mhm. Ịghọọla? ụmụ ihe ụfọdụ emere ihe nwa bekee ji akpọ politiks maka e nwere ndị e- e- e- a- a- e- ndị ahụrụ ọ wụ ndị ndị ahụ aracha ọ wụ ndị ka anyị ga-emegide maka ozugbo anyị na-ekwughachi nwa okorobịa a mere ndị pastọ emega ya ka nkụ ezu aga ahụ ezu aga Ee, e- ekwughadị m- ekwughadị m na na anambra ahụ ndị pastọ emega ihe nwocha ndị emere ka nkụ ezu aga ha ezu aga enwebekwana onye sịrị nwụọ ndị a enwebụ onye sịrị nwụọ ndị a ịwara ahapụ nwo maka ndị na-ahụhụ ndị ụka ndị agbamachi gwa gị ndị ụka kpakọrọ onwe nwo ọnụ a nsogbu ka anyị wụ anyị akpakọghị onwe anyị ọnụ ga-abịakwanụ maka e nwere otu eji akpọ otu ndị ọha dibịa ịwara ma ha emega ndị kwesịrị ịzọ ndị a wụ ndị eji akpọ ndị ọha dibịa ihe na mere na ndị ọha dibịa na Anambra mma ahụ nwega in-house crisis enwega oh, problem within themselves ịwara maka ihe gọọmenti mere wụ ejiri je zụọ zụbiri ndị ụfọdụ were ndị kenwe otu ime otu ahụ hmm. ịwara nwa na-enwe ọgba aghara enwezia enwemahụ kpeghachi ananwe ndị kwe na ndị ekwela mere ni mma ahụ eguzochifuru ike lụọ ọgụ ahụ mma ya ndị ka anyị chọga ịbakwa ime ya mmụọ nwoke mmụọ resisted us ndị ọha dibịa resisted us ịwala domahụ chi anwụ ga-emefu ihe n'ime dagarịta enweghị enwome ịwala ee eh, maka ha chọpụtara n'ime awụ ndị ndị eh, ndị ọchịchị kpụrụ na mhm. nene ka nwa mere ihe a sị nwa mere emere ha eme ọ ihe ndị anyị chọrọ ịma mhm. tupu anyị ama mara ma anyị ga-enye aka enye na nwa aka zọma nwo ọ anyị ga-asị ngwa eh, gọọmenti a na-emechiela anyị chọrọ ịma ha enwere mgbe anyị dela gọọmenti akwụkwọ anyị chọrọ chi nwa gwa anyị ihe ndị kọmitere bụkwa na anyị eh, ihe eh, nga ọnụ ri a iwu megidere obodo Iwa- a- ihe ndị a niile wụchaghị ndị anyị gbaga mbọ ya kama ndị Anyị ga-asago unu. mba asahụ anyị maka ndị agba mpigwa gị enwere ya bụ eme anyị a ndị ah, ọha dibịa enwega ngwa ahị over the issue and ya bawụrụkwa bawụrụkwasị ee ịma na ihe na naijiria wụ ihe gbasara ego ịghọọla? ọ njikọ o ji ere mkpa ọ njikọ o ji ere mkpa shị mmadụ ga-awụrụ elu onye otu anyị maka e nwere nga ọ ga- o nwere nga ọ ga-eru anyị ajụma onwe anyị ihe mere anyị ji etiga ego maybe ego nri a ego ọla arụ above maybe 100,000 anyị ga-ajụ onwe anyị ihe mere anyị ji emega emega invest such a amount of money in you ebe onye mara na shị anyị mega exist ejoinhụ anyị all this while ịhụrụ ya chọọ njikọ o ji wụrụ si na ya chọọwa onye anyị na ya kwụ ọ ndị anyị na ha kwụ anyị na-alụ ọgụ ahụ ruo n'isi maka ọ- ọ- anyị na ya ọ bụ ọlụ ụtụ ewala ọba anụ anyị ọ ṅụrụla anyị anyị ga-alụ ọgụ lụruo isi but o nwere onye anyị ga-alụ mji ọgụ enwere nke anyị ga-eru asị okwu bara la ego ogbe ogbenye esere isi ya enwere nke ọ ga-eru anyị ahụ shị o mee involve ihe anyị kpọtara anyị nwere ike ịkọfụ atịwala anyị alaa azụ na-elemazi anya maka ịmara na shị anyị mega exist ejoinhụ anyị gara nwee nsogbu chọma anyị maka ahụ ụfọdụ n'ime nwe ga-eme nwa nwee nsogbu ma ahụ m nwere nsogbu ka m ga-abịa chọma ndị chefukwanụ chefuo shị otu onye naanị ejiderila agụ mm-hmm. otu onye ejiderila agụ gị gbaa n'ibe n'ibe ya awụ ya awụ iberibe eziokwu eziokwu ị gbaa n'ibe n'ibe ya awụ iberibe ahụ enwe ahụ ahụ enwe- ọrụ tụrụ gị jiri Mm, jiri gị lee anya ga hụ even na politics mhm, o nwe onye naanị ya ga-anọ ị wụ tough man ị wụ eh, head of state anyị ahụna ndị nke e gburu egbu mm, but ọ bụrụ ebe ị ga-eru gaa hụ shị a rị ọha jide aka hmm. ịghọala enye maka ọ wụ ọ wụ mmadụ ka eji aga a sị girigiri ugwu eze oh, mm-hmm. so a rị ọha a rị ọha anyị enwee ike zụọ ndị ka emega ka ọma o zụọ ndị ka anyị mega ka ọma ma nyere aka eh, kama nyocha anyị mere ibe n'ibe anyị agbaala anyị ga-ehụ n'ụwa anyị were so ha okwu nwanne m nwoke ahụ anyị tile ọnụ anyị anyị tikwa n'ụkwụ hmm. kama ọ nwere kpa o jiri maka ọ wụ na anyị anọ and ọ wụ na anyị ntere ha ọ wụ anyị mụrụ maka ya nọrọkwanụ with us o nwere anyị ji enwe standard anyị eji eseti o nwere ihe ndị members anyị aga emefu hmm. iwara ehe anyị bịa na enwere ụmụ ihe ndị anyị aga ekpeghịsi gị we ha ah, ihu akwụkwọ hmm. ofere mba ụwa ị ga-ewe ha enwere ihe ndị ga-ewe ha afọ anyị agaghị ekwe ya enwere ihe ndị ekwesịghị ikwu ha na ọha Ee, ọ me- o nwere ike wụrụ ihe mere ọtụtụ n'ime nwa achọghị iso anyị anyị chọkwara ịmakwara ndị ndị ka wụ ndị mara ya maka ihe eji ama ndị mara dibịa wụ agwa ere Mhm. gbara ọ wụghị akwụkwọ ọ wụghị satifiketi hmm. ọ wụghị ya ka eji ama dibịa ọ wụ agwa ere yọala ka eji ama ndị mara dibịa maka ọ wụ la anyị ejighị ahụ standard nwa bekee ajọjiga onwe anyị anyị ajọjiga onwe anyị wụ ihe ndị nna nna anyị hụgwara anyị achọ agwa ere ka eji ama dibịa yọala ehe so ihe anyị mega wụ ọ wụkwa ịma ma ihe i kwuru maka o ji eji esi ụlọ mara mma fụma ama mm-hmm. gwara anyị ihe kwuru ọkwa ihe imega otu nke abụọ wụkwa na ọ wụ ịba na anyị ị ga-edome iwu anyị niile mm-hmm. hụrụ ya ọ njikọ o ji araga ndị ụfọdụ ahụ ịba maka nwa ba o nwere ihe ndị mmadụ na-eme maka anyị aga-anaba eh, anyị aga-anaba hmm. just like gị wụrụkwa member of CAN enwere CAN nwere iwu hmm. eh, ị ga-eme kpa o jiri sọ gị enweghị enweghị umbrella enweghị iwu hmm.
ok then um, ihe a topic ahụ anyị mere eh, last week gbasatara ihe gbasatara um, otu esi eli ozu a and all that o nwere onye sendịrị m message sị m that na na ebe na ọ chọrọ ịkwa nna ya na nne ya nwekwana ụmụnne ya nwụkwara na ọ chọrọ ịkwakọta ha ọnụ na ihe o ji wee jụọ question a bụ maka ihe Soludo ahụ ya mere m ji wee bilite sọnị na ọ bụrụ na o gbuoru papi ya ehi na ọ ga-egbukwara mami ya ehi ka ọ ga-egburu mami ya other things ka ehi ka ọ ga-egbukwara mami ya
nke mbụ na mbụ ya ọ ga-ebu ụzọ gbuola nna ehi igbula nna ehi awụghị bad thing ọ ga-achọ igbu ehi ole as much as ego ya jiri ego ya gbuola mpa ehi gbuola mma ehi but okay ọ ga-ebu ụzọ kwasuo nna ya ọ ga-akwa ha abụọ the same day ọ ga-epu ụzọ achọkwa ime ya the same day ọ rị possible but ọ ga-epu ụzọ mesie nke nna ya then baza nke nne Hmm. But that, that email, eh, that email the same thing. Ya pulls or alpha. Okay. Ya juice. Eh, ya juice. Maka um okwamba na achi n'olu n'olu. You are. Ima hep mega like ya wam chibagi. Aju ha juri ele bu are ha re amu. ịghọala onye ajụjụ ana efu ụzọ ya chi ime ya the same time ọ ga-agba afa dibịa afa ga-agwa ya whether ma ọ the coast ọ dị clear ọ ga-emefu ya the same time or not afa dị very important ọ dị very very important Abụkwanụ abụkwanụ obodo a na-enweghị abụkwanụ obodo a na-enweghị enweghị dibịa. Olu, ndị ndị dibịa agba afa jiri eju ala Igbo ọ gaghị ụgbọ ọlọ sọrọ anyị si a ga-enwerela eh, dibịa agba afa n'ihe anyị
so ọ bụrụ that is ihe m chọrọ ikwu like ebe anyị ugbu I don't think na anyị nwere dibịa so taa ọ bụrụ na anyị enweghị dibịa a ga-agakwa hmm. neighboring village or neighboring town hmm. gaa chọọ ebe dibịa nọ olu achọga ndị eji agba afa achọ olu ejuru ha eju
omenala igbo dịkwa egwu ọ dị imiri ime ọsụ ihe ọ sị ka ka ọma ihere ka njụta ọ bụrụ na ọchị ihere ma ọchị oke ịgba afa m ga-agwa na ịgba afa maka Mm, ọ dị echeburu m na ndị Anambra amaghị m na ndị Imo ndị Abịa anyị na ndị Imo na-agba afa eche m na ọ sọọsọ Anambra na-agba afa eji agba afa oke gama ee dede m ee pụta o nwere ndị na-agba afa na na ịntanetị nke ahụ ọ dịkwa ọ dị real onye mgbe gị sị gị ee enwere ihe ndị anyị ejila anaba ana na ntọala ọdịnala enwere ihe ndị anyị ejila anaba ana ee gị watch ya gaa hụchi ndị dibịa ụfọdụ anya mụọ nọ kefu a ịntanetị o jiri akọrọ akụkọ dibịa o nwere ike ha ekwugo okwu ya ihe gbasara philosophy o nwere ike ha ekwugo okwu ya ihe gbasara ee, ee, ma e- ma nwoke na nwaanyị ji ebi ọ ga-afụ akụzi mara ga-asị gị lekwa kpa eji agba afa lekwa kpa eji eme ke lekwa kpa eji eme ke ndị dibịa ndị hụrụ kpokọtara akụkọ ahụ anụ awụ anya nwụọ nọ Ịwaala? ndị ka anya nwụọ na-ejiri afọ ala akọ ụdịrị akụkọ ahụ maka enwere ihe mba jiri enwere ihe mba jiri chee chee onwe m ịwala ehe ị gaghị anụnụ because ịchọga ị- ị- ịchọga client ịchọga Traffic. customer Traffic. Mm. ọbụladị traffic achọga customers Ị- ị ga- aga ga-ele ihe edomere edoma kwesịrị ịwụ something rị secret Mm. gbama ya oshi ịwala gbama ya oshi maka enwere ihu adị mma ịwala ee eh, asị ukwu ukwu na-eyi ọgọdọ adị mma ịgba ọtọ hmm. eh, nwere ihu adị mma ịdị mma imechaa that thing ọ wụ na ya nọ na ihe i mega wụ itigbu ihe kwesịrị ịzọma gị ndụ ịwala ya bịakwana ihe gbasara afa i kwuru gema ntị ị ma enwere enwere otu ha nye eji awa ahị hmm. enwere up to 85 ways of ịgba afa Okay. but eh, but very very popular Hmm. iji chọọ naanị ndị Anambra eji agba afa wụ afa ugiri Okay. N'ala ọkwa na ya dị common na Anambra because afa ugiri wụ ọ rị mathematical you will let me all, all figure all numbers you, you can be calculated on you can

ịghọala binary 16 by 16 so ọ onye mara ya e-read very well you can never eh, and enuji eh, ama emiri by man enuji ama without otu you can never go wrong with it ịghọala but omini e nwerekwa ndị ọzọ enwere dibịa m ma ama m the man m ma the man nwụrụ ebe late 80s no ọ si early 80s the man nwụrụ ebe early 80s or middle 80s ka ọ nwụrụ ee ihe o ji agba afa wụ basin white awela mmiri ime gị bịa ya emepela gị ya mesa aka the basin sị gị leme anya gị ga-eji aka gị hụ ihe ọ chọrọ izi gị o nweghị ihe ọ ga-agwa gị Ah, yes ị ga na-ele ya ka tv ọ bụghị onye e nwere so many ways of ịgba afa e nwere ndị gawa okwe Iwe ala. Ee, o nwe- o nwere nke nke o nwere one day m ba na tiktok hụ traffic ndị mmadụ juru a sị na the boy na ọ na-agba afa ọ nọkwaghị naijiria ọ nọ either malaysia or one of those places o okwe ahụ ọ tụọ okwe ọ kọwara gị kwuwekwe ya mmadụ m ihe mere m tetara ụra ebe 7 o'clock but anọgidere m ndị a till 12 o'clock m sị kedu ihe nna ya na-eme so but nke ahụ na ọ dị na ọ dị na because ihe ọ na-ekwu ka ọ gwachakwa ha otu ha sị that na eziokwu eh, of course na um, somebody eh, afa enweghị afa arịhụ restricted to enwere ọrụ ndị ị nwere ike ịrụ at any place afa arịhụ restricted to a particular uh, geo- geography o nwere onye nwere ike na plane o nwere nwere ike na plane gbara gị afa O nwere ike- onye nwere ike na mmiri because ihe e ji agbaga afa ahụ instrument ahụ is always something that uh, is movable or the instrument re, re, eh, ọ dị portable ịghọtara na ị nwere ike move ya from one place to another instrument ndị eji a- afa Eh, ọ njikọ times iche ya ka dibịa ga-agbara gị afa gesha gị chọrọ shandụ n'ebe rịkpa ọhụ bịa ka gị gbagbara gị afa dibịa bịa ka gị gbagbara gị afa so o nweghị ọ nọ gba afa ha agwụ ya ịghọtara ihe ọ na-ediri bụ the main thing bụ onye gbagharị na em, waya ihe o yuzuga ji a-communicate ka ịghọala eh, ma ọnụkwa ọnụchiri ama spiritual ịghọala eh, that's all so ya ma dịkwa ọ nọ Malaysia he can still gbala afa from Malaysia nwa ọ nọ. Ah, okay. Mm. Dede m ngwa na anyị anọ anyị anọrụrịa taa anyị anọzuola one hour ahụ though na hiccups abazakwa biko ka ị werezianụ asụsụ ndị ọcha kọwaranụ anyị ọfụma small just brief ihe anyị kpara taa ka anyị kelee ndị ndị otu anyị